Beni benias e beni benius a unu atòbiu nou de Boga Boxi, sa mandada in limba sarda chi bolit donai boxi fintzas a chini s'apinnicat po torrai caballu a sa lingua sarda e a sa richesa de sa cultura de sa Sardigna. Oi puru non seus in su studiu de sempri, ma seus in Sinnia, innui s'Istituto Comprensivo numeru unu e duus at cuncordau una dì ispetziali totu dedicada a sa lingua sarda, sa Dì de su Sardu. In custu mengianu eus a sighiri de insoru calancuna de is fainas didàticas cuncordadas in forma de laboratòriu in su Centru Istòricu de sa Bidda, un'atòbiu pretziau po amostai is arresurtus de unu tretu longu de formatzioni ca, in s'interi de s'annu de s'iscola, at imboddiau is scientis cun laboratòrius e initziativas dedicadas a sa limba sarda. a s'istòria de sa Sardìnnia e a is espressiones artìsticas cumenti su cìnema e sa mùsica in sardu. Si eus a contai custa dì bella cun preguntas a is maistas e is maistus, a is iscientis, artistas, ca impari ant agiudau po ndi pesai custu eventu, po promovi e torrai cabballu a sa limba e a sa cultura nosta.
Oi eus atobiausu sa manifestatzioni Sa dì de su sardu, est una una dì dedicada a sa lìngua sarda e ant partecipau a s'organizatzioni de totu custa manifestatzioni noi classis de sa de sa scola primària e secundària e otanta pipieddus de sa scola de s'infàntzia. Custu est, podeus nai, s'acabu o una dì chi lompit a s'acabu de unu percursu lungu chi eus fatu cun sa lìngua sarda, a incumintzai de bint'annus a oi, e in is ùrtimus annus eus circau de ponni impari sa lei bintiduus de su duamilla e dexiotu, s'Ufìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Sinni s'at agiudau meda RTS si 'onat sempri sa possibilidadi de de tenni unu pagu de visibilidadi e e totu sa comunidadi de Sinnia at agiudau poita at partecipau cun su FAB sa Misericordia is Vigilis su comunu sa bibrioteca su MUA totus ant agiudau e po nosu est unu prexu diaderu mannu. Totu is maistas e is maistus faint su traballu prus mannu, mancai po su in prus no si biri o parit chi no nci siat, ma su traballu prus mannu est su chi su chi nc'est aintru de sa scola e sa scola depeus sempri arregordai chi est una una parti sa pratzi sa parti de prus importu po sa trasmissioni de sa lìngua sarda, poita is famìllias funt si ndi funt scarescendi e no chistionant mai cun is pipius. Nosu seus cichendi de sensibilizai sa popolatzioni a torrai a incumentzai a chistionai cun is pipius e cicaus de 'onai dignidadi a custa lìngua. Seus innoi po festeggiai sa dì de sa lìngua sarda Impari a is pipieddus de sa iscolas de Sìnnia. De tres annus, custu est su terzu annu chi sa scola traballat po su custu progetu e in dogni annu 'enit ripresentau in custa piazza cun sa musica, is poesias e su cantu chi is pipieddus ant preparau impari a is maistras. Oi est unu momentu particolari importanti in cui in mi is pipieddus, in particolari is prus piticheddus ant torrau cussu chi ant elaborau attraversu su giogu, su divertimentu e s'allegria duranti s'annu scolasticu cun sa musica ma is sorrisus, sa cuntentezza insemi impari a sa famiglia E custa est sa cosa prus bella, cundividi impari a sa famìllia cussu chi ant fatu impari a is maistrus e maistras. Quindi su su sorrisu, is ogus entusiasmantis de is pipius funt, est sa cosa prus importanti cussa de oi, certamenti impari a a su risultau e a sa torrada chi caraterizat a sa lingua sarda naturalmenti. Unu de is obietivus prus importantis de s'istitutzioni, ma de totus, de totu sa comunidadi, est chi sa lìngua sarda si portit a in antis e sa memòria non 'engat scarescia. Quindi sa traditzioni, sa lìngua e totu custu chi prima de nosu atrus ant fatu. E sa lìngua est sa basi, sa cosa Prus importanti in custu momentu po is scolas est Sìnnia de si fendi cun custus progetus, gràtzias naturalmenti a is maistras e maistrus, cumpresa Valeria Sedda chi at portau ainantis custu progetu e s'obietivu est diciamo a suportai, acumpangiai progetus aici importantis e funt de diversus annus, custu est su terzu de sa diesa in lingua sarda ma ci funt atrus progetus in precedenza.
Ant fatu custa bella festa is piciocheddus de sa scola de Sinnia e m'ant invitau a benni innoi a cantai insomma Seu cuntenta, mi praxint custas cosas poita a valorizai sa limba nosta mi para para para para para e m'ant invitau a cantai Cixiri e poita dd'ant istudiada Cixiri depint fai is coretus, issus deu depu cantai is strofas, no ddas sciu nemmancu, mi seu portada un'apuntu, billetu po mi nd'arregordai però Fadeus su chi est, cun is piciocheddus andat beni, s'importanti est comunicai s'importàntzia de sa limba nosta. No ddu sciu cumenti chistionant su sardu is piciocheddus de Sìnnia, poita boh no apu fatu in tempus ancora a nci chistionai, mancai poita imoi funt fadendi ateras atividadis e funt a giru cun is babbus e is mamas e is maistas e is maistus e funt fadendi cosas E mancai a pustis cumenti si poneus a cantai e a giogai imparis ddu cumprendu. Po immoi, boh, mi parrit giai una bella cosa custa de de essi fatu custa custa dì de su sardu poita poita imparai un'atera lingua Nosu is lìnguas stranieras no ddas studiaus beni, mancai su sadru est est cumenti a studiai una lìngua straniera e e ddi dexit sempri, poita chi tui ses bilingue e nosu seus bilingue e tenis prus fatzilidadi andendi innanti cun su stùdiu a imparai atras lìnguas puru, dexit No ddu isciu chi nc'est comenti est chi si narat futuro? Benidori, apu imparau una una paraulledda noa e deu unu fueddeddu e benidori, chi nc'est benidori po su sardu, chi si una una limba ca si siat ca si chi siat sa limba chi chistionaus no Però chi no ddas lassas in paxi a cresci cumenti depit cresci, no no andat, si morit, abarrat frimma e e strantaxia innia sicada, dda depis lassai, cumenti fatzu a nai computer, imoi no, ita nau, su ciorbeddu eletronicu Parit cosa antiga, cumprendiu. Certu ca mancai chistionendi in sardu depu nai su computer, un'interfaccia, cumenti dda depu tzerriai? Ah? Una cara alternativa? No, non fait, cumprendiu, cioè tocat a ddu lassai a cresci cumenti andat sa vida e cumenti andat su. sa tecnologia. Deu seu Elena Vacca, apariciu laboratorius po is pipius de sa scola primaria principalmenti e fatzu laboratorius aundi scienza e poesia caminanta impari. Spiegu calincuna cosa de sa scienza, mancari, e atacaus puru calincuna poesia, poita scienza e poesia a s'acabu funt sorris, su scientziau, su poeta circant sempri de spiegai sa vida de s'omini, sa vida in sa terra, is sentimentus, is emotzionis, sa scienza puru si spiegat cumenti s'emozionaus, ita sussedit in su corpu nostu, e su poeta aici e totu circat de spiegai puru Cosas meda cumplicadas de sa vida e de sa terra. Is pipius cumprendint beni de is primus fueddus de ita seus chestionendi e ponint impari s'esperienza insoru de is emotzionis cun su tema chi seus afrontendi de bota in bota. In custa ocasioni po sa dì de su sardu innoi in Sìnnia eus fatu unu laboratoriu chi si tzerriat Pani e poesia, fai pani est maestria, ma est scienza puru, nc'est sa chimica, E apu spiegau e apu portau cun mei una creatura viventi chi est su framentu chi si zerriat puru madrighe. Is pipius ant biu cumenti sa madrighe est bia, ponendi farra e acua, fait piticas bollucheddas chi s'ammostant chi custa creatura est bia, dda depeus atentzionai, dda podeus annomingiai, E depeus apretzai puru chi a intru de unu framentu ddoi funt batèrius, ddoi funt cosas diferentis chi traballant impari po fai unu pani, po nai pani, podit essi atra cosa puru, però poita est de importu? Poita in unu mundu chi si 'olit totus ugualis, cumprendi chi una cosa bona cumenti su pani arrenescit mellus cun d-unu framentu aundi is batèrius funt totus diferentis, Olit nai chi nosu puru podeus sighiri a apretzai sa diversidadi de donniunu. Onnia pipiu tenit unu donu suu. Ci podit essi cussu chi arribbat prima a fai una cosa, ci podit essi cussu chi ci arribbat dopu, ma cumenti po fai unu pani serbit tempus, serbit passenzia, po biri unu pipiu crescendi est sa propriu cosa. Est importanti a donai unu nomini a su frammentu est importanti puru. Tzerrai unu pipiu cun su nòmini suu, mancari in d-unu laboratòriu de un'ora deu cicu de tzerrai ogna pipiu cun su nòmini suu, poita chi deu ti tzerru cun su nòmini tuu mi seu ocupendi propriu de tui e tui ses importanti poita ses diversu de s'àteru, mancari un'àteru tengat su nòmini tuu, su sangunau tuu, s'edadi tua, at essi sempri diversu de tui e cussu est importanti po mei. Est importanti a ddu fai cumprendi in unu mondu chi andat sempri prus de pressi e parit chi su pipiu a solu no contit. Inveci dogniunu contat in s'unidadi sua. Traballendi totus impari, arrispetendi custa diversidadi, si podint cumprendi medas cosas de sa vida, de totu is materias chi funt a iscola, ma puru de cumenti si bivit impari a is atrus. Sa paxi e s'armonia est prus facili de dda conquistai propriu pròpriu atraversendi custa dificoltadi de arrispetai is tempus de is aterus, is necessidadis de is aterus. Sa torrada de is pipius est sempri bona, poita in su primu momentu mancari abarrant unu pagu stranius de su fatu chi scientzia e poesia si potzant acapiai s'una cun s'atera, inveci, dopu su sa prima spiegatzioni nci arribbant a custu cuncetu e intzandus non si brigùngiant puru de chestionai de emotzionis mancari in pitzus de un'argumentu de scientza. Quindi, mancari oi ant intèndiu su fragu de su frammentu po unu podiri essi un'arregordu, Po un'atru podit essi una cosa chi 'onat fastidiu, ma totu custu chi ddu naras 'onat de tui un'espressioni prus prus sincera e quindi 'onnia pipiu s'intendit arrispetau. In prus giogant, poita depint giogai a fai puru poesia, ddu est su momentu propriu de sa creatzioni. E oi eus fatu mutetus de trallallera in pitzus de su pani de sa poesia, quindi ant circau de fai rimas, ant cantau, ant cumprendiu chi nci 'olit su sonu, su ritmu de is fueddus po scriri sa poesia e si funt intendius quindi unu pagu poetas fendi custu trabballu. In pagu tempus acàpiant prus cuncetus, cussus de sa scienza, cussus de sa vida, cussus de sa poesia. E custu po mei est sa mellus torrara chi potzu tenni de su trabballu miu.
Su sardu de is pipius de Sìnnia dd'apu agatau unu pagu zoppi zoppi, podeus nai, po si cumprendi. Apu tentu sceti duas classis, quindi non podeus fai statistica e de duas classis però una fiat prus allutixedda chestionendi su sardu si biiat chi mancari ddu chestionant de prus in domu podit essi o puru a iscola etotu inveci s'atra classi fiat prus timida nc'est bòfiu prus tempus po ddus ponni in cunditzioni de ponni impari is fueddus de sardu chi connosciant po scriri calincunu mutetu po fai calincuna pregunta teniant prus dificoltadi a fai custu custu passàgiu in sardu. Est meda de importu fai diis aici de lìngua sarda poita is pipius depint cumprendi chi si podit chistionai de totu in sardu, no est sceti una faeddara chi s'imperat in domu po nai pagu cosas, podeus agatai fueddus po spiegai ogna cosa in sardu poita est pròpriu una lìngua E poi is fueddus chi no ddui fiant prima, poita est normali in s'evolutzioni ddui funt fueddus nous, ddus podeus ponni, cumenti feus candu imperaus italianu inglesu, italianu francesu, e aici podeus fai in sardu, po is fueddus nous chi seus agatendi in sa vida chi seus connoscendi immoi. In custas diis is pipius bint propriu custu, chi podeus chestionai de totu in sadru, e custu propriu e scriri in sadru, fai totu in sadru, e tenni arrespetu de is arrexinis chi teneus. Un'atobiu apparicciau e pentzau de sa scola, ma apariciau cun s'agiudu de unu sciacu mannu de istitutzionis polìticas, sotzialis e curturalis de sa bidda, est un'atòbiu aundi duxentus pipius faint giogus e atividadis totu e sceti in sardu. Deu in s'àmbitu de custa manifestatzioni apu, de custu atòbiu, apu traballau a cumentzu cun sa scola primària, eus fatu su chi innoi nant il super mega quizzone, aundi duas crassis de sa primària si xertant a pari, nareus, apitzus de cuatru temas, cuatru traballu, animalis, fruta, birdura e cosas. e depint fai a tipu comenti si fait in televisioni, totu in sardu, depint intzertai su traballu, su mestieri o s'animali partendi de intzidus de inditzius e e su chi fait prus puntus bincit su Superquiz. Apo acabau, apu sighiu cun, nareus, s'arrisurtau de su traballu chi ocannu apu fatu in sa scola de s'infantzia, poita apu traballau cun su progetu Insulas, est a nai sardu veicolari in sa scola de s'infantzia, e po sa dì de su sardu nd'aprofitaus e faius unu spetàculu, e ocannu eus pentzau a unu spetàculu mannu meda, ca su traballu de fai cun is pipius, otanta pipius, de tres a cinc'annus, fiat a traballai in s'àmbitu de su tiatru, intzandus movimentus, dramatizatzionis o mandaus firmaus, cantzonis, insoma, in mesu de su laboratòriu de tiatru, tocat a nai ca ddoi fiat su laboratòriu linguìsticu, intzandus tiatru ma fueddus, contus in sardu puru. Sa torrada po s'asperièntzia mia su chi apo imparau po arribbai a sa torrada est a nai a s'arresurtau a su chi s'amostant is pipius su chi ant biviu e imparau de de su laboratòriu est a misturai meda sa manualidadi e sa sa chi nant cun d'unu fueddu tècnicu psicomotricità est a nai cun movimentus, giogus, is pipius cun su mètodu nareus indutivu, est a nai no chistionaus de lìngua in s'infàntzia, ma faeus cosa in sardu e is pipius si torrant s'arresurtau de cumprendi is giogus, de cumprendi is atividadis, e sa cosa chi prus praxit e interessat, insoma, a unu chi est Faendi su professionista in su mundu de sa didàtica est su processu, est a nai su processu educativu, poita seus faendi educatzioni, is pipius imparant a giogai impari, imparant a cumprendi is is dificurtadis de de is àterus cumpàngius, unu est prus lentu, unu est prus lestru, e is movimentus, artzai, pesai unu bratzu, pesai una camba, movi unu pei, e cumprendi contus, insoma, totu cosas chi Is maistrus de sa scola de s'infàntzia connoscint beni e cosas ca si podint fai beni in Sardinnia, de prus puru in sardu. E a parri miu, movendi de Sìnnia, oi m'intendu de nai ca su sardu iat a podi tenni unu benidori. No ddu potzu detziri deu, no ddu pori detziri un'istitutzioni, però poreus donai unu agiudu mannu, est unu una cosa chi depint cumprendi is comunidadis, est una cosa chi deu nau sempri, innoi in Sìnnia teneis una sorti manna de essi pesau in cuindixi annus de traballu un'ambienti bonu po fai bivi sa lingua nosta, Intzandus est custu chi serbit, un'ambienti bonu, fortzis fintzas a immoi sa Sardinnia parit unu controsensu, nareus, sa Sardinnia no est stetiu unu logu bonu po fai bivi sa lingua nosta, dolu mannu, però nci podeus traballai, tocat, deu tengu dus fillus, tengu corantaset'annus e depu essi a marolla otimista, su sardu Fintzas a candu bivu deu, de siguru su sardu esistit, at a tenni benidori, depoi eus cumentzau a fai custu arrexonamentu unu pagu totus in Sardigna, poita ca su sardu est perdendi logu a lestru puru in sa sociedadi.
Seu Nicola Dessì, seu un'archeòlogu e oi apu chistionau cun is piciocus de sa scola primària e de sa scola mesana, eus chistionau de sa stòria de sa Sardigna, seus partius de su primu arribbu de s'òmini in Sardigna, in su Paleolìticu, eus truessau totu s'època neolìtica, cussa nuraxesa E sigumenti ddui funt puru piciocus de sa segundu media, eus chistionau puru de su mesuevu, poita issus funt istudiendi propriu cussu periudu, eus circau de cumprendi mellus cali est stetiu su mesuevu in Sardigna, a bortas chistionaus meda de sa preistoria, de s'edadi nuraxesa e si ndi scaresceus ca teneus periudus importantis che cussus. Sa torrada de is piciocheddus de sa storia in sardu, craramenti sa storia de sa Sardigna, eus biu ca ddu cumprendint, ddu cumprendint beni, mancai no ddu chistionant, oi difatis eus circau puru de connosci is fueddus tènnicus, poita po nosus est stètiu a s'inghitzu candu eus cumentzau a contai, a spricai e imparai sa storia de sa Sardigna in sardu, mera bortas is fueddus ddus depestis circai. Intzandus apo spricau ca la rivolutzione neolitica in sardu si podet nai furria neolitica, aici po sa furria frantzesa e aici nendi, is nòminis de de is ainas, totu cosas chi mancai non conosciant e chi eus scobertu oi. Sa torrada comuncas est positiva. Poita spricai sa stòria de sa Sardigna in lìngua sarda tenit unu sentidu diferenti est cumenti chi torrestis diaderus a a sa stòria sintzilla de de sa Sardigna. Deu creu chi mancai no ant a chistionai sempri de stòria de sa de sa Sardigna in sardu Ma comuncas sa giorronada de oi est serbia su mancus po ddi donai input chi ant deu speru amanniai in su benidori. Chi boreus essi sintzillus su benidori no est luxenti, ddu scieus totus, poita est berus chi mancai s'iscririt de prus in lingua sarda ma ddu chistionaus sempri prus pagu e s'arrexonamentu de su sardu meda bortas est acapiau a un'atru mundu chi no est cussu de sa scola, su mundu scientificu, custu est craru, is cunferentzias, is atobius de archeologia. o de atras scièntzias benint fatos a su norantanoi po centu in italianu. Duncas dis cumenti cussa de oe est siguramenti ùtili poita seus donendi a is pipius informatzionis perou craramenti una die a s'annu chi non seus accostaus, chi non seus agiudaus de sa televisura, de is librus de iscola chi depint essi in sardu, craramenti dda biu dificili, biu unu benidori chi at a sighiri siguramenti a donai importu, interessi a sa lingua sarda perou no ant a cambiai is cosas in mellus, segundu mei, insoma, e custu no est fatalismu, est propriu, cumenti nai, una una un'agiudu po torrai a pentzai, a pentzai ca dì a cumenti oi no depint essi una una sceti una festa, una dì a s'annu, ma depit essi una normalidadi.
De prus de binti cincu annus nosu partecipaus a totu custas iniziativas cun is pipieddus. Oi eus fatu laboratoriu de ceramica cun prus de cincuanta pipieddus e funt stetius meda interessaus e ddis est praxiu meda. Poita traballai s'argilla est una cosa meda importanti poita is cosas benint solas in manus. Deu m'arregodu ca candu fia pipia a medas cumpangius mius chi su babbu e sa mama si 'onant aria meda, chi chistionant in sardu, ddus scuriant A mei, mamma mia e babbu miu ca fiant intelligentis, no fiant certu, s'ant lassau, naturalmenti, chistionai in sardu e in italianu, però s'ant mandau a iscola e fintzas a s'universidadi, fiant avanti babbu e mamma. Is dis cumenti custas de oi funt importantis e funt veramenti necessàrias po fai veramenti atobiai custas duas generatzionis o atobiai cun totu sa populatzioni comunque po biri totu is cosas chi custa bidda arrenescit a fai po po nosu, po is pipius, po is iscolas e po totu, funt importantissimas, si ndi iat a depi fai de prus.
Deu creu ca custa siat una manifestatzioni de importu mannu, poita in is iscolas si faint sempri progetus cun tempus tropu crutzus, Funt sempris sempri progetus chi tenint obietivus particolaris e nosu inveci seus circhendi de fai unu progetu, cioè unu percursu chi andat innantis in is annus. Eus fatu su curriculu de sa lingua sarda, feus sa lingua, imparaus sa lingua a incumentzai de is pipius piticheddus fintzas a sa iscola segundaria e arrennesci a fai totu custu po meras annus esti una cosa chi deu creu ca non sia ancora capitara. S'atra cosa esti ca sa manifestatzioni tenni bisibilidadi, fait cumprendi fintzas a is atras biddas ca si podit fai, si podit imparai su sardu, deu puru dd'apu imparau a manna, podeus nai chi dd'apu sempri intendiu, ma si intendiri chini connosciri beni sa lingua Tu cumprendi chi deu dd'apu imparau a manna però c'apu postu sa sa gana e in parti ci seu arrennescia. Beh, s'imparu est sempri custu, stimai sa Sardigna, donai amore, cussa est sa primu cosa, cumenti ant fatu babbai e mammai cun mei, sa primu cosa a primu de sa lingua sarda, a primu de sa storia sarda fiat propriu a Amai, stimai e amparai sa Sardìnnia, custu est su puntu de partèntzia e essi otimistas, cioè non pentzai sempri ca su mellus est in foras. Su chi deu m'isperu est cussu chi su bisu chi tenint is pipius ddu potzant arrealizai abarrendi in Sardìnnia e non si ndi depi andai. Custa po mei est sa cosa prus importanti. Deu portu s'esempru cosa mia, Deu apu arrealizau su bisu cosa mia de fai s'archeòlogu e de ddu fai in sa terra cosa mia chi est sa Sardigna. Deu m'isperu chi totu cussus pipius potzant, chi ddu 'olint craramenti, abarrai a traballai in s'isula nosta. Deu creu chi nci at a essi unu benidori de su sadru, poita Chi sigheus aici a fai cresci is pipius in custa siguresa chi chestionai in sadru est arrespetai is arrèxinis donat pròpriu cussa chi funt atr'arrèxini po fai cresci custas matas chi funt is pipius etotu po ddi donai siguresa e po tenni sempri prus arrespetu de sa terra undi bivint. S'intendint prus parti de sa terra undi bivint chi chestionant Sa lìngua sa fueddada chi si chestionat in sa bidda insoru, in is atras biddas, e rispetant puru chi ddoi funt variantis diferentis, però fait a si cumprendi etotu. Prus pigas cunfiantza cun sa lìngua, prus as a cumprendi puru cussas de is atras, as a ponni crusidadi po ddas connosci, e totu custu donat sempri prus arrichesa.
Is diis cumenti a sa de oi funt de importu mannu, perou cumenti est su traballu de is istitutzionis impari, pinnigadas a pari, su comunu, sa sìndiga, is iscolas, sa biblioteca, sa s'universidadi de sa de tres edadis, ant traballau totus, is mamas, is babbus, funt is elementus, is ingredientis, nareus, de custu pratu. Bellu chi si praxit a papai a nosus funt medas e tocat a ddus scerai, però ddus teneus in Sardìnnia, intzandus tocat a apariciai sa mesa torra, sempri de prus.
Su mundu est sempri narendi·sì a nosu su chi depeus fai, unu inveci depit circai sa strada sua. Sa strada sua, chi siat in s'arti, chi siat in su traballu, chi siat in sa vida, chi siat in coxina, chi siat in s'amori, dognunu depit circai sa 'ia sua, s'arruga sua pròpriu de sighiri, mancai chi no est meda meda meda de acordu su mundu chi nc'at Mancai mama mi narat, boh, depis fai custu e cust'atru, ma chi s'arruga mia est un'atra, deo ndi sigu un'atra, poita aici in totu, mancai in coxina, issa narat sempri, candu fais sa petza cun sa bagna no ndi depis ponni su cherri, ma chi a mei mi dexit su cherri deo nci ddu pongiu e torru a novidadi in sa cosa antiga, cumprendiu E mi praxit cussu. Sa cosa antiga chi teneus nosu est est est meda pretziosa, sa traditzioni antiga chi teneus nosu in Sardegna est meda pretziosa, però chi non ci ponis cosa noa si morrit. Custu 'ollu lassai a is piciocheddus de oi.
Beni agatadas e beni agataus. Nosu seus piciocos. E is piciocas. De is classis cuarta A, cuarta E e cuinta A. De sa scola primaria de Pratza Scola. De su Comunu de Sìnnia in Sardigna. E gràtzias a su progetu Frailes. Eus cuncordau custa faina. Chi eis a biri a coitu. Is ischermus de rts. Po oi puru eus acabbau. Gràtzias po si ai sighiu cumenti sempri e si torraus a biri sa cida chi benit cun d'un'atobiu nou de Boga Boxi. Chi cumenti sempri si boleis sinnalai fatus eventus e contus chi balit a ddus contai, scriei·sì una littera a su giassu bogaboxi punto TV sitzigorru gmail punto com, poita seus innoi prus chi atru po intendi sa boxi de bosatrus.